Nin video in na n bɛna kuma hyperthyroïdie kan bana min n'a ka ca musow la kosɛbɛ siɲɛ wolonfila ka tɛmɛ cɛw kan a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ caman k'o lase muso kɔnɔma ma a bɛ se ka tansiyɔn bila muso kɔnɔma la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka muso kɔnɔma k'a jigin ka sɔrɔ a jigin wagati ma se a bɛ se ka muso kɔnɔma yɛrɛ fana bɔnɛ a den na den fitinin fana min bɛ nalen diɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye o bɛ na ka sɔrɔ fanga bɛrɛ t'a la walima a bɛ se ka na ni dusukundimibanaw ye walasa i ka se k'a dɔn hyperthyroïdie bana sugu min don a bɛ sɔrɔ cogo min na tamasiyɛn jumɛnw de b'a la kɔlɔlɔ jumɛnw de b'a la e bɛ se ka mun de kɛ walasa k'i kisi a ma o t'a bannen video kɔnɔna na fana n bɛn'a ɲɛfɔ i ye n'o ye bonus ye n bɛn'o kɛ e ye a bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ kosɛbɛ n bɛn'o fɔ i ye video laban na an ka daminɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ hyperthyroïdie ye bana min ye fɔlɔ i ka dɔn adamaden kan kɔnɔna na kuru dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele thyroïde n'ale ye glande ye glande min n'a sigilen don kan filenin ɲɛfɛla la n'i tɛgɛ da yɛrɛ i kan yɔrɔ la i bɛ se k'a ye ni ale kan ka hormone min dilan n'a b'o dilan fo k'a dama tɛmɛ a bɛ fɔ o de ma hyperthyroïdie i ka dɔn k'a fɔ hyperthyroïdie a bɛ se ka sɔrɔ sɔrɔ cogo dɔw de fɛ mais sɔrɔ cogo min bɛ yen nɔ n'a dɔnnen don kosɛbɛ n'o de ka ca o ye maladie Graves Basedow ale ye maladie auto-immune min ka ca kosɛbɛ ale de bɛ na ni hyperthyroïdie ye ka caya fura dɔw bɛ yen fana fura minnu bɛ yen ni hormone thyroïdienne ka ca u la olu bɛ se ka kɛ sababu ye fana k'a bila e la walima k'a bila banabagatɔ yɛrɛ fana na ninnu y'a sɔrɔ cogobaw ye i bɛ se ka min dɔn i ka dɔn k'a fɔ hyperthyroïdie in n'a ye banabagatɔ sɔrɔ a bɛ na ni tamasiyɛn dɔw ye nka o tamasiyɛn o fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ banatɔ ka kow a bɛɛ lajɛlen bɛ teliya a yɛrɛ ma a dɔ la i b'a sɔrɔ banatɔ bɛ dumuni kɛ kosɛbɛ nka a bɛ fasa ka taa fɛ don o don a bɛ ban sen kan ka sɔrɔ a dun bɛ ka dumuniba kɛ a dusukun bɛ se ka teliya hali n'a sɔrɔ a sigilen don walima a dalen don walima a bɛ sunɔgɔ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ dusukun ka teli a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka banabagatɔ k'a bolo k'a yɛrɛyɛrɛ o bɛ kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka farikolo jukɔrɔla k'o kalaya kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ minnɔgɔ bɛ banabagatɔ minɛ fana a bɛ se ka na ni dusumangoya ye ani nisɔngoya ye banabagatɔ la wagati bɛɛ lajɛlen na fɔnɔ nege bɛ se k'a minɛ a bɛ se ka fɔnɔ walima a kɔnɔ yɛrɛ bɛ se ka boli fana a bɛ se ka banabagatɔ fana golo k'o kalaya banabagatɔ kunsigi o bɛ se ka karikari a yɛrɛ ma fana ninnu y'a taamasiyɛnbaw ye o t'a bannen a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka sɛgɛn banbali k'o lana banabagatɔ la kuma i b'a sɔrɔ a sɛgɛlen don a yɛrɛ ma sunɔgɔbaliya a bɛ se ka na n'o fana ye n'a sɔrɔ i ye muso ye a b'i ka laada a bɛ se ka o ɲagami kuma bɛɛ kuma i b'a sɔrɔ banabagatɔ ka laada o bɛ ɲagami ɲagami kuma bɛɛ ka sɔrɔ kun jɔnjɔn foyi t'a la nka caman na n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ hyperthyroïdie bɛ ka k'a sababuya ye n'i ye cɛ ye walima n'i ye muso ye a bɛ se ka kafoɲɔgɔnya k'o nege bɔ i la kuma si tɛ kafoɲɔgɔnya i t'o nege minɛ nka n'e ye nin taamasiyɛn bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ la n'e ma sɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ dɔw lase i ma nka sanni n k'o kɔlɔlɔw f'i ye n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ka n ka video lajɛ i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni video kɛ wagati o wagati i ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ kɔlɔlɔba min n'a bɛ se k'o lase banabagatɔ ma o fɔlɔfɔlɔ o ye dusukundimibanaw ye dusukun fanga o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ wɛrɛ min lase banabagatɔ ma o ye hakilila banaw fana ye a bɛ se ka na n'o fana ye a bɛ se ka banabagatɔ yɛrɛ fana fari k'a bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na a tɛ se ka walawala ka foyi k'a yɛrɛ ye walasa ka kisi hyperthyroïdie ma kɛwale damadɔ bɛ yen e bɛ se k'olu kɛ nka o b'i yɔrɔ majanya a ma nka a tɛ komi o b'a to n'a t'i sɔrɔ i ka diɲɛnatigɛ la olu ye fɛnw ye minnu bɛ se k'i yɔrɔma janya ma kosɛbɛ kosɛbɛ o dɔ ye e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na e ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ su fɛ n'a sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ wagati min na fana hali n'a sɔrɔ tilefɛla don i k'i jija i kan ka wagati min kɛ sunɔgɔ la ɛri wɔɔrɔ ɛri seegin a bɛ bɔ mɔgɔw la i ka se ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ hakili ka se ka lafiya i ka yiridenw dun ani nakɔla dumuniw i k'olu dun ka caya i ka dumuni dun dumuni minnu fana ni calcium fanga ka bon u la kosɛbɛ i k'i kɔlɔsi dumunifɛnw na dumunifɛn minnu ni caféine b'u la i n'a fɔ tew kafew ani boisson énergétique ninnu i k'i hakili t'olu la kosɛbɛ ka d'a kan olu dunkojugu o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana in surunya i la kosɛbɛ n'a sɔrɔ i bɛ du fana kɔnɔ du min ni a banabagatɔ dɔ bɛ yen nɔ n'o y'i bɔkolo ye e k'i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ ka d'a kan a ka ye ka ca olu la kosɛbɛ mɔgɔ minnu ni a b'olu ka du kɔnɔ n'i bɛ dumuniw fana kɛ i k'i jija cogo bɛɛ i kan'a to kɔkɔ o ka ca i ka dumuni na iode fana i k'o bɛrɛbɛn i ka dumuni na ka d'a kan olu bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ se k'i surunya bana in na kosɛbɛ n'o ye hyperthyroïdie ye i b'a fɔ n y'a f'i ye video daminɛ na n ka laban na n bɛna bonisi kɛ i ye e k'a dɔn k'a fɔ a kɛ ka di ka mɔgɔ minnu sɔrɔ kosɛbɛ n bɔra ka minnu f'i ye sisan o kɔfɛ a bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ kosɛbɛ o fanba o ye musow ye a ka ca olu fɛ yen kosɛbɛ muso caman bɛ yen fana olu ka jiginni kɔfɛ wolonfila kɛmɛ kɛmɛ sara la a kɛ ka di k'olu fana sɔrɔ mɔgɔ minnu si fana kɔrɔbala kosɛbɛ a b'olu fana sɔrɔ diɲɛ banaw ka ca nin ye bana ye bana min ni caman t'a dɔn fana nka a bɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna musow nin ladilikan ninnu n'e y'i hakili to ninnu na n'i ye ninnu dɔnniyaw sɔrɔ a b'a to e b'i ka kɛwalew falen i bɛ se ka kisi nin bana n'a ɲɔgɔnnaw ma walasa e b'i ka diɲɛnatigɛ kɛ k'a sɔrɔ banajugu o m'e sɔrɔ banajugu fana o m'e denw fana sɔrɔ n'a sɔrɔ i ma n ka video tɛmɛnenw lajɛ i bɛ se ka t'u lajɛ ka d'a kan a b'a to i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ banaw kan walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na i k'an bɛn o la